Tá gníomhaithe ón ngrúpa Gaelach den eite chlé Misneach tar éis comharthaí sráide i mBleá Cliath a bhfuil nasc impiriúlach nó caipitleach acu, dar leo, a chlúdach agus cinn Gaelacha a chur ina áit. Mar shampla, d'athraigh siad Cearnóg Mhuinseo go dtí Cearnóg Uí Bhroin agus d'athraigh siad Ardán Phrionsa na Breataine Bige go dtí Ardán Mhic Dhonncha. Maíonn siad go bhfuil gá leis an gcéim seo a ghlacadh chun an díchoilíniú a chur i gcrích agus tá siad ag iarraidh go mbunódh an rialtas aonad díchoilínithe chun logainmneacha a ghaelú agus chun díriú ar bhearta díchoilínithe eile. Liom anois chun é seo a phlé tá Kerron Ó Luain, staraí agus ball de Mhisneach. Kerron, déan cur síos dom ar dtús báire ar go díreach cén gníomh a ghlac sibh maidir le comharthaí sráide i mBleá Cliath, le do thoil. Conas tá cúrsaí, Fachtna? Bhuel, thar an deireadh seachtaine chuamar amach agus dhírigh muid ar shé chinn de chomharthaí fud fad na cathrach, i ndeisceart na cathrach a bhformhór, agus chuireamar clúdach Gaelach ar na cinn impiriúlacha agus caipitleacha. Gníomh beag ach cineál léiriú ar cheisteanna níos doimhne is dócha. Tá tábhacht ag logainmneacha. chultúr na nGael agus inár stair agus inár n-oidhreacht ach creideann muid freisin go bhfuil saghas léiriú le déanamh ansin ar na cinn atá fágtha mar rianta an impiriúlachais, cinn atá ag tabhairt ómós don choilíneachas agus don slad a rinneadh ar an tír agus ar chultúr na nGael ach freisin na cinn caipitleacha atá gan chiall atá á thabhairt isteach agus. Tá seo ag tarlú le na creach-chistí agus na tiarnaí talúna móra ach go háirithe, go bhfuil ainmneachaí saghas Meiriceánacha nó Angla-Meiriceánacha á chur ar cheantrachaí nó eastáit agus árasáin i mBleá Cliath agus go bhfuil sin ag cineál scriosadh nó ag déanamh scriosadh an cineál tírdhreach ar bhealach agus tá muid ag iarraidh saghas aird a tharraingt ar sin. Tá. Ceisteanna níos leithne ann freisin, dár ndóigh, faoin stát agus an próiseas díchoilínithe freisin. Níl sé imithe i bhfad ó bunaíodh an stát céad bliain ó shin. Cad as a raibh na comharthaí nua déanta?
Aye, as corriboard saghas, agus ghreamaigh muid air le gliú, ach b'in é, bhí, ní raibh aon, ní raibh muid ag scriosadh na comharthaí a bhí ann, is díreach cineál gníomh chun léiriú a dhéanamh ar na fadhbannaí sin, is dócha, agus léiríonn sé freisin an cineál, rinne muidne an taighde chun, na cinn Gaelacha a chur ina áit agus tá na cinn caipitleacha seo gan chiall á chur ag coistí áitiúla sna Comhairlí á cheadú. Molann na forbróirí, tá siadsan á chur chun cinn ag na forbróirí agus tá muidne in ann mar daoine deonacha taighde a dhéanamh agus cinn i bhfad níos fearr a aimsiú mar shampla i mBleá Cliath 24 i dTamhlacht. Bhí, thugamar ómós do Ó Reachtúra beirt chainteoir, an beirt chainteoir dhúchais deireanacha ansin i nGleann na Smól. Ach níl aon chineál ómós tugtha dóibh siúd ach tá an tírdhreach á scriosadh le comharthaí, comharthaíocht agus ainmneacha gan chiall. Ach. I ndáiríre, táimid ag iarraidh saghas aird a tharraingt ar an easpa gníomh díchoilínithe, sé sin, tá's agam go bhfuil géarchéim anois, déarfainn go bhfuil géarchéim anois i earnáil na Gaelscolaíochta don chéad uair i leathchéad bhliain, níl fás ag teacht ar an earnáil agus tá sé, tá na figiúirí ag titim, tá's agam faoi an líon na gcainteoirí laethúla sa Ghaeltacht ag titim i gcónaí agus an géarchéim tithíochta atá. brú aníos ansin agus is maith an rud é go bhfuil feachtas le tosnú air sin go luath. Ach in éineacht díchoilínithe, is cineál coincheap é seachas moladh coincréiteach. Táimid ag iarraidh a rá go bhfuil, nach bhfuil cineál polasaí comhtháite ag an stát leis an Ghaeilge a chur chun cinn. Ar lámh amháin tá an stát ag caint faoi, mar shampla, 20% de earcaithe sa státchóras a bheith inniúil sa Ghaeilge faoi 2030 ach ar an lámh eile, Níl an Roinn Oideachais sásta earnáil na Gaelscolaíochta a fhás agus tá míréir ansin le líon na nGaelcholáistí agus líon na nGaelscoileanna agus tá na ceantracha Gaeltachta á bhánú i gcónaí. So tá muid díreach, is dócha, ag iarraidh a léiriú go bhfuil an t-easpa sin ann i gcónaí agus freisin luaimid sa. ráiteas luaimid an Bhreatain Bheag. Tá sé suntasach is dócha go bhfuil tír atá go fóill faoi smacht Westminster in ann ainmneacha, logainmneacha Breatnaise a chóiriú, mar shampla Yr Wyddfa, a bhí mar Snowdon, agus Bannau Brycheiniog agus áiteacha eile. Tá siad in ann a ghabháil chun cinn sa phróiseas sin, cé go bhfuil siadsan fós faoi smacht. Céard a déarfá leis an argóint gur tharla sé sin sa Bhreatain Bheag tríd an gcóras daonlathach, tríd daoine a bheith ag argóint agus tríd daoine a bheith ag buachaint argóintí agus ag buachaint vótaí agus mar sin de, agus gurb é an córas daonlathach, má tá sibh ag iarraidh ainmneacha a athrú, gurb é an córas daonlathach an bealach ceart chun é sin a dhéanamh? Ó, cinnte, yeah, ach nílimid ach ag tarraingt aird air ar seo mar thús phróiseas. Tá's agam i gcás na Breataine Bige gur shínigh roinnt mhaith míle duine achainíocha agus mar sin de agus bhí an t-údarás a bhfuil i bhfeighil ar na páirceanna náisiúnta, mar shampla, bhí siadsan báúil agus rinneadh an t-athrú. Cinnte, bheimis i bhfabhar. sin, ach níl aon chaint faoi, is dócha. Sin, sin an rud, agus is dócha go bhfuil sé faoin bpobal é sin a spreagadh, ach fós, fós féin, tá sé faoin stát chomh maith, agus an rud atá muidne a rá, níl spéis ag, níl spéis leis an stát sin a dhéanamh, cén fáth? Ok. Sin an cheist. Céard déarfá leis an argóint gur léiriú ar chuid dár stair iad na, iad na hainmneacha seo? Eh agus you know tá roinnt ainmneacha againn, athraíodh roinnt ainmneacha eh i tréimhse an neamhspleáchais, coimeádadh eh ainmneacha eile agus eh gur saghas séanadh ar an stair a bheadh ann fáil réidh leis na hainmneacha sin go léir.
Bhuel is staraí mé féin agus tá áit ag eh ag ainmneacha agus ag rudaí a bhain leis an stair agus leis an impiriúlachas i dtíortha, agus sin é an iarsmalann agus mar sin de. Is féidir le daoine dul agus foghlaim faoi na rudaí sin i gcineál láthair gur léir go mbaineann siad leis an stair iarsmalanna, cartlanna agus mar sin de, ach Inár dtírdhreach saghas i bhfeidhm ó lá go lá, ní aontaímid i Misneach gur chóir go mbeadh na rudaí sin ann. Creidimid gur chóir an cultúr Gaelach a chur chun cinn inár dtírdhreach agus, mar a luaimid sa ráiteas, is cineál próiseas a bhaineann leis an síceolaíocht é sin agus le brú chun cinn agus b'fhéidir go go b'fhéidir, más féidir rudaí a dhéanamh fiú in ár dtírdhreach, go gcuirfeadh sé sin feabhas ar chúrsaí i gcórais agus institiúidí eile chomh maith. Céard faoin argóint, má táimid ag iarraidh Éire Aontaithe a bhaint amach agus athmhuintearas le hAontachtóirí, gur drochsmaoineamh é a bheith ag iarraidh gach rian den fhéiniúlacht Bhriotanach a ruaigeadh ónár sráideanna?
Bhuel, b'fhéidir go mbeadh argóint ansin i gceantracha ina bhfuil móramh aontachtach, go bhféadfaidís an oidhreacht sin a choimeád, ach is dócha i gceantracha nó san ardchathair níor chóir go mbeadh ómós. Ach bheadh sé mar ardchathair, bheadh sé mar ardchathair d'Éire aontaithe ina mbeadh milliún Protastúnach ó chúlra aontachtach.
Sea, bheadh, gan dabht, is dócha, ach freisin bheadh muid ag iarraidh próiseas díchoilínithe, níl muid ag iarraidh saghas cur i gcéill a bheith ann in aon saghas próiseas díchoilínithe má tá muid ag labhairt le haontachtaithe ó thuaidh chomh maith. Tá daoine ó thuaidh anois ag foghlaim na Gaeilge agus mar sin de agus tá daoine anois, b'fhéidir go mbeadh próiseas aontaithe ann ach, Cén fáth go mbeadh muid ag cineál ceilt fírinne an impiriúlachais agus mar sin de? Ní chreideann muidne gur chóir é sin a dhéanamh. Ceapann muid gur chóir bheith ionraic faoi na rudaí a tharla. Na daoine a chreideann gur chóir ómós a thabhairt do na hainmneacha sin go fóill, is dócha go bhfuil drochthuiscint acu ar an stair agus ar an phróiseas cóilínithe. Mar sin, mar chuid den phróiseas díchóilínithe, b'fhéidir gur chóir, saghas, labhairt leo ar bhonn cothrom faoi an díchóilíniú.
Kerron Ó Luain, staraí agus ball den ghrúpa Misneach, go raibh míle maith agat as labhairt linn ar Tús Áite inniu.